amanena kuti amafuna andiphunzitse zina zake amati chinthu chimene ndingathe kuchikonda chinthu chimene akuti sindizachiyiwala mpaka nakalekale mawu anayankhulidwadi nkhani imene ndiyongopeka chabe kungofuna kupasa mavuto anthu osalakwa ndi nkhani yongofuna potchukira kapena kungofunako kupeza ndalama basi ndi chimodzimodzi nkhani imeneyi angathe kungoyikonza yekha kukuwa nkhani imene ingayipitse mbiri ya munthu ndipo ndi nkhani imene singampatse munthu chiyembekezo cha moyo wake maka ku nkhani ya umunthu mzibambo agwira mtsikana wa zaka 9 zonsezi zinali zongokonzedwa chabe komano ngakhale atapakidwa nkhani imeneyo choonadi sichisowa chimabwera poyera kumpando ndili ndi malipoti akuchipatala kumene anapita mwanayo kuti akayezedwe ndipo kumeneko kunali ku bwaila health center date 28 masana pa 28 ndi pa 31 august 2008 kotero kayezedwe kake kanali magawo a b c ndi kuyesayesa kuti mwina mwake aone ngati nkhaniyo idachitikadi ndipo munali chief welfare officer amene anali mr william amene anatsimikizira kuti kuti mtsikana sanachitidwe amene anatozedwa ndi kumenyedwa kwa abambo ake a mwanayo mr wilinate Mr Adam akhala ali m'ndende zaka ziwiri kudikirira maumboni ogwirika. Olemekezeka, mtsikana ameneyu akhala ali vuto kwa anthu onse. Ndi kachiwanda kamene kamaputa azibambo cholinga akagona nawo aziti awagwiririra. Ndi munthu oti amagonana ndi amuna mtundu wina uliwonse pamene. Komanso manja mwa mayi ake samagwirika mwana amene. Ndipo tili pa chiopsezo dziko lino nkhani ya matenda ndi mtsikana amene. Mwamuna wina aliyense amene angadutsane ndi mtsikana ameneyu amamkopa ndi maso achiwerewere ndipo mmadziwa amuna ndi ofowoka mkale. Ndi zimene zinapangitsa mwatsoka kuti Mr. Ben Adam amuyitanira mwapambali mtsikana ameneyu kukamulangiza. Mwanayu pochita manyazi adakuwa imene inali mistake kwa Mr. Adam. Koma mwanayu ndi msinkhu wa mwana wawo. Ndiyeno zikhalira khoti lino zimene lingachite kwa munthu ameneyu pa tchimo limene sadalipangeli. Zikomo. mafuna abwino madam mafuna abwino madam mukambapo chani pamene munthu wanu amene mwamuyimirira mlandu anatsala pang'ono kuti akalowe mundende chifukwa cha mlandu umenewu awo zokamba zambiri ndilibe ndine loya ndipo ndine loya wabwino koma mmene mukuoneramo munthuyo sanachimwe ayi mwangogwiritsa ntchito nzeru kumutetezera mwina mangophimba nkhani dziwani kuti sikuti mlandu uno ndimakamba ndekha ndinali ndi munthu wina mbali inayi khoti lanena kuti ndi osalakwa Koma mtima wanu utsimikiza kuti ndinu ochimwa. Madam, palibeso tu mafunso ena alionse pano ayi. A khoti, aweruza a dziko lino atsimikiza kuti munthu wanga sanali ochimwa. Ndipo mwatsoka, pamene paja mpamene imathera milandu yonse. Iwe uli ndi lilime la bodza ndiwe odzadza ndi bodza. Umatetezera mitima ya anthu ochimwa kuwapambanitsa milandu, kuotcha mitima ya anthu osalakwa. Pa chifukwa chimenecho, sudzachithawa chikwapu cha mulungu pabodza limene wakhala ukupanga kutetezera olemera ndi otchuka zidzakubalira umboni pa tsiku lako lakuweruza tsiku likubwera tsiku limene udzabweza milandu yonse imene sudachimwewe tsiku limene udzafuna thandizo koma suzalipeza ayi tsiku limene udzayang'ana kumwamba kufunafuna chifundo koma mulungu sudzamuona ayi ndipo pa chifukwa chimenecho uzaziyang'anira pa chithunzi chako pa galasi ndipo ndikhulupirire suzamuzindikira mulendo akudza pa iwe munthu ameneyu anagwiririra

ukuchita kuonekera ali kuli upo ndakumana ndi nzako ku school samakhupi ero nakwatira unazona anaona zinthu zale bwanji sunandinena kukwati ndati "Ah, anali ndani kodi amene oh ndadziwa kuti fayili sunamulandira amene ine ndi madaka likuti kuti mchimwene ungosiyasiya Oh, koma nde ukutalika rusanami faya sabato oh chuzikayi okay okay okay mchimwene eh bwanji amwe

yonyadilika dziko lonse yabwino pa moyo wako komanso pa banja lino oh mchimwene sindikanakwanitsa ndekha ine ayi komanso lino mchimwene mwatukuka kwambiri taonani mwangogwira ntchito kwa 6 months yokha koma muchita kukhala ngati anthu olemera akuluakulu ndipo yo dominic ndi wapolisi odziwa bwino ntchito yako kwambiri ndipo ndiwe loya wabwino wamphamvu wa banja lonse lino tizipanga dala mwano Ha, ndapana ungadala mwano oh kuphatikizapo pamenepo kungoti wangondibwerera mzimu ina wake wa makolo athu asaname zimangondidandaulitsa kwambiri chifukwa bambo ndi mayi akanakhala alipo bweza ataona zimenezi koma tisakhumbe zinthu zimene zidapita kale basi koma nkhani yayikulu zingoti ause mumtendere chifukwa kumene aliko akutha kuona chipambano chimene anafe tili pano tingapange toast chabwino ndadzala ndi chimwemwe chimene chili ndine ndiye tinena kuti chani popanga toast amene chikondi mtendere ndi ubale wathu osatha muzinena kuti amenika Cheers. Cheers. okay cheers oh mwandikumbutsa a central africa medical stores ali ndi zochitika ndipo ndikhala munthu wamkulu kumene koko loweruka mubwera oh ndibwera ndibwera ndibwera kuli salad amene ndisi bwanji iwe birthday yako yes amuna anu ndi munthu wabwino kwambiri usayiwale kunena ndimadziwa bwinobwino ndipo dziko lonse lapansi kwa ine munthu wamkulu ndi amene jesus tabwera kuno oh kama dominika sikuyenderani ivi himula he amula mukuoneka bwino zikomo

mwana wa satana ndani akundimbira ndikufirayo Mm. lota ni ndani we Kaya kaya. Hello baby. Yes madam. Kwachitika ngozi yoopsa kunoko ndi kuchipatala cha ku Namitete. Chani? Sindikukuopsezani madam koma amuna anu akhudzidwa pa ngozi. Ngozi? ndifuna ndikambe ndi mmodzi mwa private chonde ingokambani adokotala awa ndi akazi anga awawa sindibisa kena kalikonse kwa inu miyendo yanu yapuwala basi

chonde taonani tanzatula morani zonsezi ingondiuzani mtengo inu yose james james james ndikuitana kaya ndamva kale zimene undifunira sindingakuthandize pa nthawi ino nthawi imene undiuza ndiyofupika james James, chifundo ndi chani kodi James? Ndithandize mmene ungatheremo James. Ndikukuuza James. Sikuti uluza James chonde. Potetezera moyo wa munthu chonde. Mwana wanzako ndi wako yemwe. James chonde. Ndagwira mwendo wako. Okay, ndingoyesera mmene ndingachite okay?

komano munauza adokotala zoti tabwera ndi peshenti kuno dokotala akuti mwana uja wamuona kale pafunika koma matchaji ndipo ndalama imeneyi ifunika kuperekedwa treatment isanayambike ndiutani ameneyo ndiye kuti sasamala za moyo sangasamale mwana wanga zoona pitani mukamchonderere dokotalayo Apo bi muluza mwana wanu pasanathe 24 hours. Ka- kamwireni dokota Ei, ei, ei, ei, ka- ka- ka- kandiitanireni dokota mukamwitanire dokota cho- chonde Eh, eh.

bwanji abulazi beyi ndi chani chimenechi imene ndi life insurance policy ndiyokwana 350,000 us dollars ndi zimene ndili nazo basi kwa inu awiri nonse ndinu banja langa mkazi wanga ndi mchimwene wanga ndikufuna kumwalira chani ukamba ziti kodi kodi ndikufuna thandizo lanu leka zimenezo pepani ndikumva kupweteka kwambiri ndikumva ululu kwambiri sindingapitirize chonchi ayi ndinakambirana ndi a dokotala anena kuti sisitimu yanga yawonongeka moti sindingachirenso ayi sindingakhale mawiki ambiri ngakhale masiku ndichifukwa ndifuna thandizo lanu ingondiphani mwina ingokhale ngati ngozi ndikutsimikizira sufai leka kuganiza za imfa ndi chimwemwe chanji mukumva mukandiona ine chonchi ndiuzeni zikuonetsa ngati mmandikonda koma ayi chifukwa simudziwa zili mkati mwa ine ukufunika undimvetsetse agnes undimvetsetse ndekuti ndikumvetsetse popanga pulani yakupha pepa sindingakwanise zimenezo agnes agnes sindikukhulupirira ayi ulankhula mbali zimenezo chifukwa chani kwa mkazi wako shut up ishmael shut up ishmael uganiza bwanji zosavuta zimenezo mwina akaone nayekha kuti afa pompano timusowa basi Hey, wakanilanji kudya chakudya kodi? Chifukwa chani? ndinataya kalekale chiyembekezo cha moyo wanga kudya ndi chani pa moyo wanga agnes ndikuona ngati ngati umanditenga ngati ndine mamuna wako bola ungondipha basi chonchi zimenezi ndatopa nazo amve ndine mkazi wako zimenezi zikadachitikira ineyo ndikumakupempha iwe kuti undiphe ukadapanga chanji nditamva kupweteka kwako definitely ndingathe kukuthandiza poti wafunisitsa tiye nazo timing ndi imene ikufunika kwambiri pa plan imeneyi ndiye ndikufunika ndisunge kwambiri nthawi mphindi iliyonse yowonjezera kapena kuchotsera ingathe kukhala yopsa kwambiri action ikhala sunday tsiku limene lili birthday yako ndipo pa tsiku limenelo ishumaelo akapanga hayala galimoto agnes uzapita ku msika Kukagula zovala. Zovala zimene simumazikonda kuvala. Zinthu zimene zidzakuonetseni ngati wozerezeka, makamaka kuti nkhope zanu zisadziwike ayi. Ishmael, udzaika ndevu koma za fegi. Mudzakumana ndi mnyamata pa junction imene ndakuuzani ija. adzayenda kuyandikira galimotoyo koma atavala vesti ndipo mwendo wake wa jinzi mbali imodzi azaupinda azakulozetsani mfuti koma musazachite mantha muzangompasa envi ndikungotenga mfutiyo nkumapita osachitanso china chilichonse ndiyeno china chilichonse chizakhala simple nonsenu muzapita ku pate koma m'magalimoto osiyana muzapange paki magalimoto amene mutizapange hayala nde muzalowe mu hotelo ndi magalimoto anuwo Doctor, ndasangalala kukuonani kuno. awo ndasangalanso kuti muli pano Vivian ali kuti? sanakwanise mudziwa mwana wanga pacha akudwalako choncho koma ali bwino ali bwino Ah, pepani kwambiri. osadandaula osadandaula Azimayi ndi azibambo, ndi zokondweretsa kukuonani anthu ooneka bwino ngati inu. mukusangalala pa birthday ya mkazi wanga. amatanthauza zambiri kwa ine ameneyo kwa aginesi kwa aginesi ndikunyadirani nonse polemekeza kuyitanidwa kwanu kwa ine ndifuna pano ndipezenso mwayi chifukwa cha amuna anga pokhala munthu wabwino pa moyo wanga wonse ndipo ndimawakondanso kwambiri ndipo khumbo langa lalikulu nloti azayendenso ndimakukonda ndikanakhala pa tsiku lonse panopa koma mwatsoka sindingakwanitse koma chonde chonde sangalani mmene mungathere zikomo kwambiri pobwera okay zikomo kwambiri tikumananso

Hey, achimwene! Ah! a Dominic Achimwene bwanji inu? chabwino ndikufuna kusangalatsa maso anga chifukwa cha atsikana timene tabwera tangenena toyiwalitsa ku nyumbati Chimwene! Ndikukudzani paja ndinu okwatira inu. ah come on sisi ndiloleni kamani zachamba zimenezo basi ufireni sangalalani guys ayisanana imabwera ngendo hello chiyambi chokuthana ndi zinthu umafunika upange plan hello ndi ndani kodi ndipo plan imatsogozedwa ndi action kodi ndi ndani inuyo ndipo action imafunika kulimba mtima usanibowa amva shut up Hello, baby. wawa ndikungona zochita ndi zokha zokha kuno Zochita ndi zichani. Baby, ubwa- bwanji? palibe usazitengere zosavuta ungabwere mwachangu Ndikupeza baby. Ndikupeza ndithu.

Hello? Takuona wamuyimbira. Kodi ukufuna chani? Unisiye magemu amenewa Veni? Ndikutha kukuona kuti uli ndi mantha. unayeneradi kuchita mantha chifukwa chakuti uli wekha ndikubwera kudzakutenga pompano ndikubwera kudzakutenga ndikubwera kudzakutenga Ukuchita mantha kodi? nthawi yakwana kuti tonse tithane ndi pulani imeneyi pasapezeke cholakwika ayi mukokere maotchi anuwo exactly half past 3 ndipo muzimitse mafoni anu pa nthawi imodzi nonse

Eh, hello. Eh, Dominic. Eh, George bwanji? Ah, ndimafuna kulumikizana ndi mkazi wanga koma ah, mafoni yake ndi yozimitsa. Ndi- Ndimangofuna kuti mwina mwake ngati ali komweko ndi- ndilankhule naye koma. Chonde ngati kungatheke. Ah, ndikanaterodi koma sindikuwaona baba. Nde mwina mwake tangoyesera nambala ya Ishmael kapena. Ah, ndikanayesadi nambala ya Ishmael koma ikuwonetsa kuti nambala yakenso ndi yozima. Ndi chifukwa chake ndakuimbira. Ah, amene ndikuonera mmo ali mkati amenewo ah, koma abwera pompano pompano koma magalimoto awo aliko kuno so kaya ngati mwina angathe kukhala watengana ndi mamuna wake wa Vivien timwimbire ulankhule naye ah osowa basi zisiye ndisakuvutitse zikomo kwambiri nasona ah basi usazivutitse wekha

tandiuzeni kodi mwina kunali kungoflasha kaonekedwe ka chilengedwe cha ine kapena zipatso zake zakusangalatsani bwanji titayambiranso zokambirana zimenezizi makamaka ndi kudziwana wina ndi mnzake monga mwa chikhalidwe ndine chisokonezo chisokonezo ndi dzina la chilendo kwambiri pa tsikunso la chilendo dr don wazachipatala akusangalalayo ndi chemwali anga aang'ono ndipo ndi loya ameneyo oh tingoti apa zachitikira ubwino kwambiri muli ndi chozitetezera chabwino kwambiri banja lanu likamatha makamaka mkazi wanu akazindikira kuti inu ndi ine tili pa ubwezi ukukamba zimene zili kuti oh a don musafotokoze zimene sizili mu mtima mwanu ndakuona ndi kale m'maso mwanu ndikudziwa ndi zovuta kwambiri kwa munthu wamwamuna kukhala pa banja ndi mkazi mmodzi kwa zaka 15 ndikudziwa kuti mtima wanu ukufunitsitsa koma chiyambi chimakuvutani ndikunama kapena koma pali vuto lalikulu sindinganene kuti nono ndizonadi chisokonezo sindingakanepo kanthu kena kalikonse chifukwa ndakuona kuti ndiwe munthu wokongola kwambiri polemekeza chimene wandiona iwe mkati mwa ine ndichilemekeze chimenecho kuti chikwaniritsidwe osatinso mawa ayi room 37a ndi chani chimenecho

ishmael bodza ine ndikupanga mantha kwambiri nje china chitachitika ndi nthenda yake kodi warani tifunika mmenemo momwe nthawi isanathe panopa palibe chitavute panopa joe watitsogolera kale pulani yabwino kwambiri tifunika kupita ngati mbava ndipo nkhani idzakhala yokuti kwa george kunabwera mbava basi nkhani yatha ndiye wamberedwa basi Tatsala ndi 20 minutes kuti timalize chimenechi. Ndiye tizibwerera ku party. Aha. Tiye nazoni. Tiyeni nazo.

panalibe um, Geriman ali kuti wapita kwawo iphani

munayenera kukhala ku pool party osati kunoko agnes usakhale wopepera ishmael

dr don maswera bwanji Taswera bwino kaya inu. mwandikumbukira Olo mpang'ono pomwe. Tidakumanako. ayi ndipo sindinkafuna titakumana olo pang'ono pomwe

osamaganiza kawiri kumangochitiratu

Iwe kanu wanyambenyambe. Sorry. Zipolopo zinali za fake. Mapulani onse aja anali a fake ngati mene ulili iweyo. Ndimangofuna kuona kukhulupirika kwako. Osati mpaka na kwa m'bale wangayo. Ine ndilibe chani iwe mkazi wa ine. Ndiuze chimene iye ali nacho ine ndinalibe. Chifukwa chani Agnes? Chifukwa chani? Ndiuze chifukwa chiyani Agnes? Ufuna udziwe? Ukufunitsitsa utadziwa? OK ndikuuza. Munthu amene umuombera papayo ndi chifukwa chimene ndidakwatira iweyo. Chifukwa ndimamukonda ameneyo osati iweyo. Anandipempha kuti ndikukwatire iweyo kuti ndikusangalatse. Tinali tili muubwenzi kwa miyezi 4 ndisanakumanenso ndi iweyo ayi. chifukwa choti adali pabanja ndi munthu winako ndiye ndinamukana kuti ndimkwatire pa nthawi imeneyoyo anali munthu wabwino kwambiri pa moyo wanga ukuganiza ngati ndi chifukwa chani ndimamuyitana iyeyo nthawi iliyonse ndimafuna kupanga zachikondi ndi chifukwa chakuti ndimafuna kuti abwere m'malingaliro mwanga ndisanayambe kupanga zachikondi ndi iweyo chithunzi chako chingathe kumapanga zachikondi ndine koma m'maganizo anga ndimaganiza za isha ndisanapange za chikondi ndiwe ndimamkonda iyeyo osati iweyo ndi chifukwa chake ndi chifukwa chake ndiwe mwana wa hule upange chikondi ndi ichi

takulandirani kumasautso amenewa dekha kodi ndinu ndani kodi nomwe nandita ah. Muno nditani? Chisokonezo Ayi. Liz. chikuchitika nchani kuno? Liz ali mu mission dock.

usadandaule za ine dominic zandikhudza kuposa iweyo sindikutha kukhulupirira kuti aginesi ndi isha amafuna kundipha bwezi pano nditafa koma sindinayenere kuchitira mwina koma kuzitetezera pepa chifukwa cha sista wako zonsezo umadziwa chani ubwezi wa mchimwene wako ndi mchemwali wanga usaname mabodza apa unawatcherera matchera ndiwe unama zimene ukukambazi nde ziti iwe kodi where exactly chimene ufuna kutanthauza ndi chani ndikapha onsewo tandiuze sinakufotokozere mokukonda kuti anthu amenewa ndikuwadabwa ndili ndi chisoni kwambiri sindingathe kumayankha mafunso opusawo ubwino wake sindifunsa mafunso opanda pake tiuze chilungamo tiuze chilungamo choonadi chani dominic choonadi chanji choonadi choti ndimazitetezeracho bola iwewe ukungonena zimenezo chifukwa choti waluza sista wako yekha koma ine ndaluza brother wanga ndi mkazi wanga ndikukufunsa funso ngati mzanga ngati m'bale ukundiyankha ngati chigawenga usayiwale kuti ndine detective ngakhale ndiwe mzanga koma lamulo sikuti likukhululukira ndikulonjeza ndi kutsimikizira kuti ndiwe ochimwa

Ah, kuti lidzitetedze chani zonsezi atsikana ooneka bwino ngati atsikana oyenera tsogolo lowala ndi chifukwa chiyani mufuna kujobodoka kukathera kumtunda ukoko onani ndichita mokuphweketserani ingotsitsani mifuti yanuyo muzisowa ndipo ndikulumbira kwa mulungu sindikunenerani mlandu wina uliwonse olo kumene kukambako mlandu wina uliwonse kwa inu ngakhale kwa aliyense Funa udziwe chifukwa cha izi. Eh, ndikufuna ndidziwe Ukufuna ndikudziwe. Eh, ndikufuna ndidziwe Chifukwa chakuti mmodzi mwa anzathu mmama akubwerawa. Akagwira mwana wako. Princess.

ndipo wina akagwira mkazi wako ngati kapolo pemphera kosaleka ndiwe ndani kodi ndi mtsikana wako amene uja tawerali bwanji ndikudziwa kuti ukutha kununkhiza kuti sikuti ndine mngelo mnyumba ino ayi ukuoneka ngati ukudekha ndi mwana wako wokondedwa eti koma nthawi ikubwera yoti tidziwe mene umamkondera chonde khala pansi chifukwa tsiku ili likhala lowawa lopweteka pa moyo wako ndanena kuti khala pansi chonde ndisiyeni chonde mwana wangayo ndikupatsa 5 minutes bola tingomvana zochita basi iwe uganiziranji zinthu ngati zimenezo joe ali ndi mbiri yabwino kwambiri usayiwerenso ndi amene anakupezera ntchito imeneyi kuno adakutukula tikudziwa sir koma lamulo liyende basi tionetsetsa kuti chilungamo chiyende ngati madzi timumange chimene ukayikira ndi chani mkazi wake mchimwene wake amafuna kumupha anthu amenewa anasiya magalimoto awo ku hotelo kupita kunja ndikutenga hayala galimoto ina tiumboni wanji umene ukufuna pamenepo tivulepo nsapato bwanji munthu amene waleredwa ndi mchimwene wake kuchokera ku mwana ndikuyamba kudoberera mkazi wa mchimwene wakeyo ndikupezeka kuti ali mchikondi cha nseri chachikulu samungapange bwanji ndi njira imeneyo choncho anadziwa kuti apolisi azatengapo mbali chifukwa chake adapanga mishoni imeneyi ndipo anapanga zimenezi mwachiphera mtima ufuna kutiuza kuti chani nkhani imeneyi siyozitetezera yekha ayi inali murder sir murder uli ndi umboni uliwonse e ndili nawo ndipatseni chilolezo ndipo ndikutsimikizirani pamaso pake ndikukhulupirira kuti sukufuna kungopezerapo mwayi kuti ungomulange munthu wina chifukwa cha imfa ya sister wako zikachitika choncho tikhumudwa nawe kwambiri zikangodziwika umva madzi

ona ngati ndi ndalama zimene ukufuna ingonena ndalama zoti amuna ako olemerawa ndi amene atandipatse ndalama ife kuno komanso pepa pokukhumudwitsa honey izi sizokhuza ndalama ndanena mukufuna chani mukufuna chani kwa ine ungathe kusunga chinsisi ungasunge ndingathe kutero okay chabwino ndakukonda chifukwa choti ungathe kusunga chinsisi ndikutha kuona mkati mwa maso ako ndikutha kuona kupweteka kwa mtima wako kumene ungadutsemo utaluza mwana wako jesus mukufuna chani kwa mwana wanga ndizasambira mu nyanja ya phulusa ndizakupanga ugudubuke mmenemo ukadzamva kuti mwana wako wafa ndikulumbira ukangosuntha ndikupha ine okay zimenezo ndi exact zimene zinachitika kwa mwana wako amene atengedwa uja ndiye mvetsera iwe uli ndi mfuti koma ine ndi mchacha ndipo ndili ndi ulamuliro onse wokupha mwana wako ngati suleka mbwerera zako zimene ukupanga apapazo ndikukupempha chonde iyi si robbery koma ndikuba mwana ukundimva iwe ngati malo ano nditakhale kokwanira 30 minutes mwana wako amwalira bola iweyo usewere msanga zimene ndifuna ine chonde mudzina la ambuye chonde usagwiritse ntchito dzina la ambuye pachabe chifukwa ichi ndi chobwezera pa choyipa chimene mumachita maka kwa inu amene mumagwiritsa ntchito dzina la ambuye pachabe chonde ngakhale mulungu amene akufuna mwana wakoyo atangofa chonde ndikupempha chonde chonde mr john antwi tikudziwa zopweteka zimene mukudutsamo pa nthawi inoyi koma iyi ndi ndondomeko tikuyembekezera kudekha kwanu konse pa mlandu umenewu george pali zinthu zingapo zimene timafuna kukambirana zokhudzana ndi mlandu umenewu investigating officer adam william dominic akudziwa ubwenzi umene unali ndi akazi anu ndi mchimwene wanu unapanga pulani yowapha ndipo ukutchajidwa murder kunali kudzitetezera osati murder unabweretsa kale ma statement kuti unaombera podzitetezera ndiye ukutchajidwa pakupha George, ukukana kapena ukuvomera? ndikukana ungathe kuyenda george juzi kaya ndi funso la mtundu wanji limene umona munthu ali pa chinjingapo sir nkhani yake ndiyongoyankha ee kapena ayi ayi ndiye unali kuchipinda kwako mwachindunji adakuombera komano utavala bulletproof uli pa mpando wa njinga yakoyo si choncho momwemo ndiye unatenga futi yako ndikuwaombera onse awiri ndipo anafa si choncho momwemo ndiye ndichoti atifotokozere bwinobwino kuti unali pa position mmene ulilimo position mmene wakhaliramo kuti unamuombera ishmael pa 45 degrees pa mtima pake ndipo chipolopolo chimene unamuombera mkazi wako chimaonetseratu kuti unali naye pafupi kwambiri chonsecho ukuti unali pa mpando george ndikukutsimikizira kuti zimenezi zingathe kuchitika pokhapokha munthu atayimirira ndikuombera dominic tayamba wabwerera masitepe atatu mbuyo ndifuna ndikuonese china chake wati ndibwerere mbuyo masitepe atatu eya kodi pamenepa nditafuna kukuchotsa sindingakuchotse kodi kuzitetezera ndi chani ndimaufuna moyo umene amaufunira anthu ena wamvete usanditche wabodza ndingathe kuombera pafupi ngakhale kutali palinso funso lina palibenso funso lina tikupatsirani live kuno ku police station headquarters kumene kuli munthu amene wapha mkazi wake ndi mchimwene wake mwina sikudziwa zimenezi koma mwamuna wanga ndi munthu wabwino kwambiri ndi munthu wabwino kwambiri ku mitima ya anthu ena ndi munthu wa ntchito zabwino ndi wachilungamo kwambiri koma iwe umakhulupilira mulungu iwe oh ingozisiya zimenezo pali kusiyana kwakukulu pakati pa chipembedzo ndi chilungamo ukhale olungama usiye chipembedzo udzakhala wabwino ndakhala pa dziko ndipo ndasiyanitsa moyo wonse nthawi zambiriso ndimakhala pansi nkumalingalira ndimaliwerenga baibulo ndipo ukudziwa kuti tchimo lina lililonse tchimo lina lililonse lizaweruzidwa makamaka machimo amene anapanga amuna ako usandiuze zokhudza uchimo iwe ukawalalikira amuna ako zimenezo

Yes, guy gone. Day yake. Fana ali boboy. Aku. Aku. Akutani? akuyang'ana komano akupuma mo- mobanika kwambiri utanthauza chani kuti akupuma mobanika akupuma mobanika kwambiri kodi mukuti akupuma mobanika o mulungu angatititenda tatiyeko iwe ndikuti tangodekha ndikulankhula ndi munthu amene watenga mwana wako usapange za chamba